Ife tinapeleka ma nomination papers pa ticket ya chani? Ya Odya Zake Alibe Mulandu. Therefore, malinga ndi malamulo a dziko lino, sitingatani, sitingachokenso.
Sizingatani, it's like kuti ifeyo takwerabe chipani, takwerabe nsanamira itiyo, sitingatsike mpaka 2030 titakhala kuti tawina ndi kupita chipani chita term mpaka term kutha. Malinga ndi malamulo, sizingathekenso kutani, kuchoka. Ngakhale tikudziwa chilungamo chakuti chipani chija chilibe masomphenya. komano ife masomphenya athu masomphenya a ife ngati ma individual persons Mhm.
exactly Ama- mafuna kuyankhula pano ndilakuti mtsogoleri amene mwakhala mukumuyankhulira maudio ndi maudio a Odya Zake Alibe Mulandu mpaka inu kukhala a Khasala lero mukunkamba zoti apanga za drama okay simenecho um, sichipongwe chikhala chipongwe okay kwa awo amene sakuchimva chilungamo
ine ndikukhulupirira kuti Dr Michael Usi aphunzitsa dziko lino akuti kung'alula
kodi Eh, aphunzitsa dziko lino kuti kutani paliponse pamene angapite ang'alule aphunzitsa dziko lino akuti kutani kung'alula akuti kunena chilungamo uli muti Mm. uli momwemo Oh, nde inunso nzimene mupangazo. akuti sungaone kuti nyumba iyoyo muli mipando 4 ngati sudalowemo ife zimene tikuyankhulazi tili momwemo tikanakhala kuti tili kunja sitikadaziona ine ndikuona kuti Mm. mwa Michael Usi ndi chikomekome cha sofa mkati muli ziguduli kumauona sofa kuti eh, koma ndiye sofa yabwino ili nyumba muno koma mkati mo mulija zinyalala nde mwa a Michael Usi akufuna kupereka picture kwa mtundu wa aMalawi kuti iwowo ndi woyenera amene akhoza kulamula dziko lino koma he's failing to run a small party like Odya Zake Alibe Mulandu oho yes akulephera, sangathe kukhala pansi ndi kuitana anthu awo ndi kukambirana ndi kutsata constitution, kodi constitution yathu imati chani, koma angodzuka ngati lero ndi kukatenga mapepala mawa, angodzuka ngati lero, ee basi ine sinanene kuti president ndi yemweyi ndinanena kuti boma ndi lomweli, za munthu mmodzi. pamene kukadakhala kuti aja amakhala ndi anthu anzeru anthu andale ngati mmene tilili ifeyo I'm telling you a Dr Michael Usi akanakhala the best the best candidate koma he's spoiling, he's spoiling himself and this zimene tikunenazi adzazikumbukira after 16 september after 16 september adzachita recall ndikudzaona kuti uja amati mayor Khasala just a mayor Khasala

in 2019 or 2020 he was not voted he was just elected so we cannot call him a mere state vice president is a vice president is a state vice president there is no way we can call him a mere vice president and that word akuyenera kuti iwo ajawo apepese ku mtundu wa Malawi Akuvomereza- Chifu- akuvomereza- yes chifukwa chonena kuti asaganize asaganize kuti wina aliyense ndi mwana

tikanatha kuchita endorse kaya ndi kabambe tikanatha kuchita endorse kaya ndi Peter Mutharika tikanatha kuchita endorse whosoever mwandive chifukwa tikusiyanitsa Okay. eh, ifeyo tikusiyanitsa kuti pakati pa uyu ndi uyu wabwinoko ndani ngati dziko lino a munthu amene wayankhulidwa ma audio ndi ma audio ndi munthu wochokera ku Mulanje Bon Kalindo ndi Chakwera kutukwana ndi kutukwana Ine ndikukhulupirira kuti pofika tsiku la lero, mwina olo Bon Kalindo akadakhala kuti zimene zijazo anali ngati a Michael Usi, akanakhala atamuyankha mwina times 100. Komanso olo mwina kapena kummanga kumene, akanakhala atani? Yeah, a Kalindo ali ndi mya- a- a- a- anamangidwa. iyayi sinkhani zoti za, za Kalindo zimachita kukhala zodziwikirabe kuti apa apapa akuphonya malamulo koma pa ma audios amene amayankhula akanakhala akanakhala kuti anali a, a, a, Dr. La- a Dr. Michael Usi akanakhala mwina atamangidwa olo atapangidwa chipongwe chifukwa amayankha china chilichonse china chilichonse ngakhale za wana zenizeni amakapeza kuti ayankha pati anthu kuwachita advise kuti "Tai- can you slow down ah wina kwandiuza kuti i should slow down ah what is that so ife tikuona kuti iwo ajawo sadakhwime pandale pandale pamafuna kuti munthu you should have time for the people you should have people komanso you should have funds to run a party Okay. tamvana eh? Okay. so usamangoganiza kuti iweyo chifukwa kuti wapita pansika wapeza anthu ndiye kuti you have a party umayenera kukhala pansi ndi anthu ako tabwerani kodi ti- tikulakwa pati tikukhoza pati titani inu pitanuko inu pitanuko koma have you ever heard apart from a Michael Usi munayamba mwamvapo wina wake akunena kuti apangisa msonkhano kaya ndi pa Masintha kaya ndi ku Njamba kaya ndi ku Zomba apart from a Michael Usi munayamba mwa